onye na-eji ngwu agịrịga nwere afọ atọ bụ igwe onye na-eji nke dị abụọ echizugo echichi obodo ya na-echi onye ọbụla ji ofu nke nwere ofu afọ echigo echichi na omenala Igbo mana ọ ka echizurọ Ee, taa taa achọrọ m ịkọwara anyị ka ihe esi wee malụ ezigbote onye Igbo kụrụ ọnụ ya onye Igbo ọ ya wee fụ ịmalụ na odogwu na-agụsịsịrị unu ka ihe esi wee malụ ezigbote onye igbo bụ odogwu ụka nwoke si akwụ ya ịfụ ya n'ezi ma ọ ya na mmemme were aka naabọ wee naa ya aka na odogwu ka ọ bụ nke izizi ịfụ onye igbo yi akpụkpọ agụ ịfụ onye igbo yi leopard skin akpụkpọ agụ awụkwa nke nke mgbada maọbụ nke ene onye igbo yi akpụkpọ agụ nke ebe a dị n'iru skrin m wepụta ebe a ịma na ezigbote onye igbo ka ọ wụ ịma na o so n'ihe a na-eme ịma na odogwu ijiri nwayọọ were aka naabọ wee naa ya aka ije n'afịa ka ije gote akpụkpọ agụ a obere ego n'otu nde naira ya 1 million naira ihe enweta from 1 million and above na ịfụ onye yie na mmemme ị nee ya anya ugboro naabọ ịma na odogwu ka ọ bụ nke ịbụọ bụ na ịfụ onye igbo ji ọdụ enyi na mmemme ife a na-akpọ ya n'oyibo elephant tusk ọdụ enyi nke ogologo ụdị nke m wepụtara n'ihu onyonyo ịfụ onye igbo jie na mmemme iwere aka naabọ naa ya aka na odogwu ka ọwụ ọ wụrọ onye ọ sọrọ ejidie ijekwa enye ọnụ n'afịa ife a na-ele ya bụ from 700,000 to 1 million and above ịfụzi onye igbo jie wee chie echichi na mmemme ị naa ya aka na echichi ahụ awụrọ echichi ụmụazị nke ịtọ bụ okpu nọ na skrin ndị oyibo na-akpọ ya aristocratic cap mana ndị Igbo na-akpọ ya okpu nkata ukwu ọ bụ na ịfụ onye ọbụla kpu okpu na mmemme inye ya efe maka na gịnị awụrọ ọgbọ nke izizi nwere ọ wụrọ mmemme niile ka a na-ekpu okpu mmemme a na-ekpukenere e wụ mmemme obodo na-eme ya ya emume ndị obodo na-eme ife dịka ịgba ọfala ma ọ bụ ịgụ arọ ma ọ bụ iri ji dịka obodo si wee dị and ndị na-ekpu okpu na-awụkarị ndị cabinet members igwe obodo ọbụla ya ịhụ na ala onye ọwụna kpu okpu were aka naabọ wee nye n'aka odogwu ka ọwụ ọ bụrọ ụmụazị ọ bụrọ okpu ndị anọlị nke ịnọ bụ ngwu agịrịga ụfọdụ na-akpọ ya oji mana ife a na-akpọ ya n'omenala Igbo bụ ngwu agịrịga ngwu agịrịga dị ụzọ naabọ o nwe ndị nwe otu afọ nwe ndị nwe afọ abụọ ife a na-akpọ afọ bụ ebe ahụ joint joint dị na ndị ngwu agịrịga nke ọbụla nwe ofu afọ nwe ihe ọ na-egosi nke nwe afọ naabọ nwe ihe ọ na-egosi onye ọbụla ịfụ vu ngwu agịrịga afọ naabọ ịma na o chizugo echichi a na-echi n'ala Igbo dịka an individual dịka nwoke mana ọ bụ na ịfụ nke nwere afọ atọ ị mara na onye ahụ wụ igwe onye ọbụla na-eji ngwu agịrịga nwere afọ atọ wụ igwe onye na-eji nke dị abụọ echizugo echichi obodo ya na-echi onye ọbụla ji ofu nke nwere ofu afọ echigo echichi na omenala Igbo mana ọ ka echizurọ ndị na-ejikeneri nke ofu afọ na-awụkanarị ụfọdụ nze sọsọ mgbe e ji ewepụta ngwu agịrịga wụ mgbe nwoke onye chiri echichi na-eje emume maọbụ mgbe a na-eje ichi onye ọzọ echichi na o nwee emume i jee mana ị ghọtarọ ife a na-eme na emume ahụ wee fụ onye vu ngwu agịrịga ị malụ na ọ nnukwu emume nke ise bụ aka aka Igbo na-akụwa akụwa ọ na-adị ka glass ife onye ọbụla yie dịka nke m na-egosi na onyonyo ife onye ọbụla yie n'emume wee yie nye ofu yie nye ebụọ yie nye atọ ụfọdụ na-eyichi ịnọ ị fụkwuo ma onye gba n'aka ma onye gba ya n'ọkpa i nye ya efe na nnukwu mmadụ ka ọ wụ ọ bụrụ na ejekwa aka ọnụ n'afịa a gwa ị ife ọ na-ada ebe a ka list m gwụ o nwee nke m kwesịrị iti na-etiirọ ka o nwee nke m tiri na-ekwesịrọ iti